ihe nwaanyị a na-agwa gị maka ya atọkwanụ m ee nwaanyị a ji ego jụọ kedu ebe ego fọrọ ọ dịkwara m ka ị ga-ama nwaanyị a aha ya bụ Okwesịrịeze hmm, Mark ị sị Okwesịrịeze ee Okwesịrịeze agadi nwaanyị a nwoke m uche gị adịkwa ya kee ụdị akọ ị na-akọ ya gịnị bụ agadi nwaanyị m na-agwa gị maka nwaanyị nọ n'enu ego nwaanyị ji ego nwaanyị ji cash nwaanyị ọ ya ga-ewere ego tụgharịa m hapụ ịbụ ụdị Mark mbụ bụrụ ụdị Mark ọzọ ị nọ ebe a na-agwa m maka e, e, agadi nwaanyị gịnị bụ agadi nwaanyị agwa ị ma na nwaanyị ahụ mụtara ọgbọ gị o ruo oge ịpụta ịmụta ọgbọ m gịnị gbasara m Mark, and o nwere ihe ọzọ m na-anụ maka nwaanyị a. Gịnị ka ị nụ? A sị na nwaanyị a na o ji di ya wee gwọ ọgwụ ego. Ọ gbasakwanụ m. Gịnị na a sị na o ji di gwọ ọgwụ ego? Ọ sọ nwaanyị a ya na ndị ọgwụ ego na-ararụ ụtụtụ ehihie na abalị ọ bụrọ ihe m chọrọ ịma. Ihe m chọrọ bụ ego ahụ ka m gwa gị. nwaanyị a na-ekwu okwu ya chọrọ ụdị mmadụ m nwoke tozuru etozu na nwoke nwoke ga-agba ọkpa ya aka ebe dị agha dị agha ọ gharịpụ na enu akwa ị mago ihe a na-eme mụnwa na onwe m n'ụzọ nke ọzọ achọrọ m nwaanyị ahụ maka na o ji ego nna anyị makwa ka anyị si wee nọrọ n'ụlọ akwụkwọ a legodo ebe anyị bi ka ọ dị otu a ka be ndị ọzọ dị ị nọrọ ebe a na-akọrọ m ihe na-agba ka moto nna agụụ egbu na-ego since ị nọ n'ụlọ akwụkwọ a agụụ egbugbuo siziri nwa nwaanyị ahịa ha eri nri ya na ị ka chọrọ ka anyị nọrọ bibe ụdị ndụ a mụ na gị na-ebi ebe a anyị si na anị anya na-eri n'ọnụ

nsogbu adịghị no problem ị ga-emechakwa ghọta ihe m na-ekwu mgbe oge igwe ndị ichie ibe m n'eziokwu dịka ihe a na-ekwu ana m asịkwanụ na ezinụlọ ọbụna ga-atụ ụtụ atụ ụtụ ego gbasara ihe a maka okwu ihe anyị na-ekwu okwu ya mana ihe anyị na-ajụkwanụ bụ ma ọ bụ ihe anyị na-ekwu bụ ka ezinụlọ ọbụna tụta ego ego ole ka ezinụlọ ọbụna ga-atụ ọ ya bụkwanụ ntụnye okwu nke m nwere na ihe gbasara okwu a igwe igwe ndị ichie ibe m ọ eziokwu na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ eh, ụlọ ezumezu ndị Igbo Ukwu hmm. eh, ọ dịkwu mma ọ bụ ihe dị mma na ezinụlọ ọbụna ga-atụtụ ụtụ mana ihe m na-ajụzi bụ ole ka ezinụlọ ọbụla ga-atụba ka ezi oge ọ ga-atụba anya na ọ ga-ezu ee n'uche onye adị ya njọ hmm. na-asị ozi na anyị ga-achụ nụ nta ego anyị ga-achụ nụ nta ego nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ obere azụ kpata obere nkụ

asị m kwue agwa m ụnụ n'aba amụma nọ ichie ibe m ekwutezigokwa n'okwu e were ịgba onye ego wee mee ihe maka na ebe anyị anya nwụrụ ndị ichie igwe anụ m na obodo anyị na-akwado ịrụ town hall

biko ihe gbasara okwu anyị kpụ n'ọnụ si na anyị kpụ n'ọnụ eri kamgbe anyị ekwubugo okwu a na nzukọ nke gara aga okwu ahụ e nwebekwanụ usoro e wepụta a ga-eji wee mee ya o nwere onye nwere ihe ọ ga-atụnye gbasara okwu a o nwere onye nwere elo ọ ga-atụnye n'ime okwu a biko ọ bụ na o nwere onye nwere nya gwa anyị ka anyị malụ etu anyị ga-esi wee mee ya ruo ole mgbe ka anyị anọkọ na-ekwu okwu okwu na nzukọ anyị ruo ole mgbe chairlady anyị nsogbu otite

ọ bụrụ na chairlady anyị amarọ ihe ọ ga-ekwu gbasara okwu a dị n'ala ya si ebe a pụọ onye ọbụla chie eziokwu ka a na-ekwu ihe a maka na ihe ọbụla na-eme na meeting a ị kwesịrị o nwe onye kwesịrị inwe final say mana o nwerọ nke ị na-eme ebe bụ na ụdị ha na ị ma-emenwu ya si n'oche ahụ rituo anyị etinye

ndị mmadụ atụkwasịrị ọzọ obi n'ebe ị nọ hmm. ah. ana kwesịrị eze ga-eme ihe ọbụla ọ ga-eme ka o nwee ike chụpụ gị n'oche a mana chekwa ka m gwa gị ihe ị ga-eme ugbu a bụ na ị ga-aga ịgwa ha na ị ma-achịzi jee sị ha na ị ma-achịzi because e nwee inu ndị Igbo na-atụ sị gbarụ jee gbarụ na ọ bụrọkwa n'ajọ ọsọ kama rapụ ya ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ a ga-azọ ịbịa anyị atụnye gị chelu ema ọnụ nwere ihe ọzọ nwere ike ime m ọnụ nwere etu a ga-esi doziela ihe ọzọ ọ bụrụgodo iji ego jebe be ụmụ nwaanyị a n'abanị jee tinyebekwa ha n'aka before ụtụtụ echi ihe ọbụla ọ ga-abụ m mee wee dozialị ọnọdụ a achọrọ m ime o nwerozi madam Cash ka ị ga-eche ka a chụtuo gị n'oche a olugozi na ụdị a ọ bụrụ na a nwaa anwa chụtuo gị n'oche a ọ ga-afịakwa arụ before i nwee ike zọta oche ọzọ mana ọ bụrụ na i jiri aka gị rituo ugbu a na ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ na-abịanụ ị pụta anyị atụnyelụ gị i nwee ike gaba mana ọ bụrụgodị na m were aka m si ka m were aka m lituo oche taa kedu onye ga-anọchi m? Ehe. kịta ka ị jụrụ m ezigbote ajụjụ onye na-eso gị ga-anọchi oche a ee ọ ga-anọ ebe ahụ arọ ịbụa mgbe ahụ anyị echelu gị ị gaa jikelu wee bịa na ndọrọ ndọrọ ịchị ọzọ na-abịa anyị atụnyelụ gị mmiri mma m ga-echi atọ ọzọ m ga-alitu mana m ga-anachi ete nnachi ete nke ugboro abụọ a ị fụgo Okwesịrịeze na ndị otu ahụ eh? m ga-ekenye fa ọsọ ọsọ m ga-awanye ha n'ọkpa ya eh? onye na-agba na-ekwere ikiri ọkpa ya Okwesịrịeze na nwaanyị mara nwa

mana ka m gwakwa unu kịta ka m were ime anụmanụ alụ kịta ka m na-achụpụ ya n'ọfịs a akwa nwaanyị ị tọsịrị imegara ya ihe ka ihe ụmụnne m anụkwa m na a sị na ọ na-achọ ilitu na ọ na-achọ irito ọ na-achọ irito chita ka ọ ma na ọ ga-eri ọkwa ihere ọ bụ ihere na-eme ihe a ya achọ irito eche m na unu sị na ọ madam omeego aka na-eri ego Lere m agwa gị, olee onye ga-ahụcha mmanwụ dị ka gị ọ sị na ya bụ madam ego ka ọ madam cash ka ọ na-akpọ onwe ya ọkwa sị na ọ na-abụ ya na-aga ego a na-esi ebe niile ọ na-aga otu a ka o si eme ego eche m na ọ sị na ego dị ebe niile ebee ka ego nwa dị o nwere ego mana ife m chọrọ ime bụ mma akpọkọnatasị ụmụ nwaanyị nyegasị ha kịlịkịlị ego ka ali chinyere ya vootu maka adị ama ama nwaanyị a nwere ike ọ ma akwụkwọ ihe i kwuru eziokwu oh. ihe i kwuru bụ eziokwu maka nwaanyị ahụ ọkwa ị fụrụ madam cash ahụ isi ọkpụkpụ dị ya n'isi karịa aga m asịkwa ka anyị hapụ ụbụbara sị na ya wụ nnụnụ ka anyị kwuo ihe ọzọ dị mkpa o kwesịrị ka njụkene gị ka njụ ohere ee kedu onye bụ nwa ikolobịa ọmarịcha ikolobịa nwoke mara mma m fụrụ gị na ya ụbọchị ahụ ile nwa oh. maka okwu nke ahụ nke a agagoro na o wutekwalụ m ọ dị m ka ọ bụrụ na mụ na nwa a ka nọkwa ya o kwesịrị hmm? kezi mgbe i bidozi mebezila ụmụazị anyị ji ahazi ihe ụmụazị na-eme ka obi anyị na-atọ melemelemele kemgbe i bidozi mebezila febere nwatakịrị na-eme m obi mma ọ na-eme m arụ pụlụpụlụ wọpụ ịkọ ọkụkọ ị ma na ụzọ a ụzọ a bụ sọsọ ụzọ ya ego gị si akwalite ị mara nke aha ama ụmụazị na-edozi na anyị arụ mmanwụ anyị ewelụ ha na-ahazi ihe ego anyị na-asụ obodo obi bụ n'ofu kwenu obi bụ n'ofu kwenu obi bụ n'ofu social club of nigeria kwezuonu biko nu ka anyị meelụ jizọs ofu ihe na-atụfughị oge unu nke m ma na anyị enweghị mụnwa bụ madam Cash a na-ekwu ekwu a na-eme eme bụlụkwanụ onye isi oche otu a eneghalịsịgo anya ka ife si aga n'otu anyị a wee sị na ọ ga-adị mma ka m welu ọnọdụ onye isi oche otu a nyefee n'aka onye na-esote m maka na ndị Igbo tụkwara n'inu sị na ebunu naa azụ ọ bịa ọgụ ka m weli ya nyefee n'aka onye na-esote m bụ onye nnọchite anya m bụ oriakụ Nwanneka Ume abada nwelụ onye ọ na-ekwesị ka ọ bụlụzie onye isi oche otu anyị a wee ganye mgbe anyị ga-enwekwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ga-anọchite isi oche otu anyị ọzọ obi bụlụ ofu kwezuonu obi bụlụ ofu kwe obi bụlụ ofu kwe obi bụlụ ofu social club Nigeria kwezuonu mụ nwa bụ Nwanneka Ume abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwere m nkwa sị na m ga-eburu ọgbakọ anyị a bụ obi bụrụ ofu buga na ọnọdụ o kwesịrị ịdị site n'ike nke Chineke Ụzọdịmma ife na-emekwa gị ee Ụzọdịmma ife na-emekwa gị ee n'ogologo gị anya otu ị dị imecha n'onwe gị anya ọ bụrụ aka dị mma Ụzọdịmma ka m jụkene gị kedu ka o si atọ gị ee

madam biko a sị ka m bịa gwa gị ka ị hapụ m di m aka ị hapụ m di m Ụzọdịmma aka biko mechie gị ọnụ mechie gị ọnụ nwaanyị onye ala ka ihe na-eme gị n'isi nee otu a ka i si wee na-aga n'ụlọ ndị mmadụ n'ofu n'ofu eje agwa ndị mmadụ ha hapụ di gị aka o nwere ihe na-eme gị n'isi Ana m ahịa na m bịara ịgwa gị ka ị hapụ m Ụzọdịmma di m aka gị. Hei! O, ịfụbeghị ihe bụ mkparị. Mgbe m besi ebere azụ n'ụlọ a, mgbe a ka ị ya-ama ihe bụ mkparị. Ịfụbeghị ihe bụ mkparị. Ka m gwa gị, m fụ gị n'ụnọ a ọzọ. Ee? M kpọchie gị. Ọ kwa nga na-agụ gị ije.

daalụ daalụ ọ chukwu ọ chukwu ị manụ na o nwere onye anara a-like ihe dị mma ihe dị mma ọ kwa na ego na-esi ya ị ma na ihe e kwuru na onye nwere ego na-eli ofe Owere amakwa m ya anya gị dịkwa enu otu a ọ mara mma nne ego nne ka a ghara ichefukwa na nwamba nshị nwa oke ọpị bịara ebe a tata wee kparịgide m bido n'isi kparịgide m wee ruo n'ọdụdụ wee sị m na m na-anara ya di ya na na-akpọ m akwụ ugo akwụ udene o nwere ihe nwa a gwafọghị m onye ka ọ bụkwanụ ọ sị na ya bụ nwunye ụzọdịmma onye bụkwa hmm. ụzọdịmma maazị nke m gwalụ gị eh, my new catch na hmm. oh! oh, ya ka i ji ọta bịala ịnụrụ ọgụ ọ kwa ya o nwoke gaghị anwụ nwoke na-agaghị ete aka kịta ọ nwụọ ka ọ na-anọrọ ọgwụ jụọ m nwoke nke nagoro n'ihe ka eke isi akwado maka emume nwube gị anụnwa kwesịrị eze ị marọzi onye m bụ akwụ ugo mm.

ga-abịa onye ọbụla ga-ezu ebe a ee biko iwe ewekwanara m iwe biko mm. ewena m iwe ị ma na achọghọlụ m gị ọjị kama amanụ m ụdị mmanya ị na-achọ ịṅụ ama m ụdị mmanya ị na-aṅụ n'ụmụ mmanya a gasị nụ jụrụ ezigbote oyi chere ka m kpọọ nwa be m

nwere ihe m chọrọ ka anyị kpaa achara ugo ihe bụ nsogbu ihe bụ nsogbu i nwere ọ kwa na ị dị isi ike ị dị isi ike ị naghị ekwe ekwe ọ gịnị mere na i kweterọ ihe m gwara gị kweta ihe m gwara gị ka mụ na gị mekọwa dị mekọwa gwọpịagwa onwe anyị enwere m ikikere ịgwa igwe na ndị ichie ihe gbasara iyi ahụ ị ga-aṅụ echefuo ya ọ bụrụ ihe echefuru echefu ka anyị dị na-emekọ ị mago na-ajụ gị nna anyị ekwedike ọ maka na ị chọrọ ka mụ na gị dinaba nna anyị ekwedike maka ị ka-eji wepụ ọ na igwe ọha bụ igwe na ndị ichie na ọha obodo na ọ mụa gburu di m nna anyị ekwedike ọ dịkwaha mma ọ bụkwa na ọka nna nna nna ọ na-emekọ njọkwa na ọ bụ ka m kuchie gị ka m kuchie ka m kuchie ogologo na-enyere gị aka na-azụkwara gị nwa nna anyị ekwedike mụnwa ga-adị ndụ fụ gị ka ị metụrụ m aka gị a chineke ekwena ihe ọjọọ nke ahụ agaghị eme eme apụ ikechukwu ahịa ekwe ma ekwe nzọ ahịa ekwe ọkwa isi ike gị a ka m na-ekwu ya ọkwara njikwa ya ọkwa ka m na-enyere gị aka na-enyere gị aka maka ya chọrọ achọrọ iwekwala ọnọdụ na ngwa ya mere mụta nwa nwoke chọka nne ya ka anyị kuchie egwu na-azụ nwa na-edo na-emekwa na ọgwụkpọpịa mmago na-enwere aṅụrị anyekwerike omenala ụlọ omenala gị na igwe na ndị ichie bụ na ị ya-ekuchi m ọkwa ya bụ omenala ngwa nna anyị ekwedike beze buru m eburu na buru m eburu esi m bịa buru bịa buru m eburu nna anyị ekwedike ụlọ onye m bịara ka m bịa nyere aka ka ka m nyere ya aka hazie ahazi ndị a bịa asara ya bụ ihe ị chọrọ bụ ka m nọrọ ndụ ka nwoke ọzọ si ebe o si bịa bịa na agwụgwọ ihe nwanne nwoke ahụ bụ ya na-ekwere gị ka m gwakwa gị o nweghị ihe ga-emekata eme mụnwa ana m ele gị anya fụ gị ka ị were aka gị a aka gị a metụ mụnwa n'ahụ maka na gịnị mere ọ maka na di m ọ bụ nwa ka ị ga-eji were bịa ịbata ebe a sị na ị bịara ime na ị na-eme gịnị na ị na-eme nkuchi ka a sị na ị na-eme gịnị nna anyị ekwedike nke ahụ agaghị eme eme n'ụwa ọ gaghị eme eme mba ngwa gbara chere aga m agwa gị ihe mere e ji akpọ m ekwedike ekwe ndị ike na-akụ ngwa chere m nekwanụ anya nekwanụ anya onye m sị ka m bịa nyere aka na-ahaji na-emego n'ahaji

nekwanụ m anya o Chineke ụmụ ụwa enweela na obi ọjọọ ee ya maka ihe a oo ka ekwedike ji wee pụọ wee na-ata anọ ọmụ ka ọ bịazie ọ sị nọọ ka mụ na ekotoro ibe gwọkọba rikọba ee o nwere ike ịbụ ka e gburu di nwekwana ike ịbụ onye gburu di ụmụ ụwa mba nke ahụ agaghị eme eme ọ gaghị emechinata mbanụ kwekere otu ahụ ọ dị ahụ nsị ahụ aja aja anya n'ihu ọ na

obi bụla ofu Achalugo ke nke bụ na nna ngafe na-ekene gị nụ ọkụ nwanne di nwanne di gị kwa kemgbe di m ji wee nwụọ nwanne di m chọtachara m na ụmụaka ke maka ihe ọzọ kịta gị ọtụtụ ịchụpụ anyị n'ụlọ nwoke ya edịkwa ka ife igwe ka ị mara ihe agwa igwe agwaghị igwe na igwe ma ndị ichie ha chọghị na-akwagidere mm-hmm. chi ya emekwa na ugbu a amaghị ihe m na-eme mana ihe ejikwa nke ife ọyị nwaanyị abapụ n'ahụ

ha ncha niile kwagidere nwanne nna gị wee sị na ya achụpụ anyị n'imu na maka gị ka a ga-eji mere ụtọ ụlọ ahụ anyị Ọ maka Ma- ma ewu na anyị ma ewu anyị niile ana m amụta nwa nwoke na ọ ya bụ nsogbu mama mana ị mụtara ọmụmụ ada m na-agụnye nwaanyị n'ọnụ ọgụ a na-agụnye nwaanyị n'ọnụ ọgụ aga m anọ fụ Ekpedike ka ọ bukọrọ afụfụ niile mụ na ndị gị tara ndị dị ntara

ịgwọchigodi ka m dugoro sefu ị ga-amagodi na ọra nzuru ga-eme chere ka m gwa gị kpọsụgodiri nna gị bụrụ igwe ọgwane nna gị bụrụ igwe igwe elu ka igwe a na-achọghị m ime efu ma m na-agwa gị bụ na afụ gị n'anya maka mbọsị ọzọ ị ga-afụ m n'ụzọ nna gị wee kwuchie m ụzọ nyipụta akwụkwọ were gosi gị ihe afọ m na ide atụzi ụjọ ị mara ebe ọgọ bịa nne Don't worry, I got must come back. Gonna go there. My phone. What? What?

ị na-akwara onwe ya mbeghị n'isi ọ ịnụghị ihe igwe na ndị ichie kpere na ala niile nwanne m nwoke nwebu na ọ bụzi nke m nna anyị Ekpedike asị gị asị gị i chebu na nwanne nwoke mụtara nwa onye nwa mgbe ihe a nwoke ọja nwoke ọja abịa osisi abịa buru na ọ bụ nwa Ee. nwoke ọzọ ya abịa buru ya na nsogbu adịghị mana ịka ya echenunu nwoke ọzọ bịazie buru ya na o nweghị iji eme mgbe ahụ mee ma ọ bụrụ ma kịta nna anyị Ekpedike anaghị aba ana di m uche m m ga na-akọ ya ọ bụ na ị na-eme isi ike akwụkwọ gị agwụ ụbọchị m na-esi ebe nje wee na wee jee na ala

mgbe ọ nọ na-akpọchiza akwa ya mbitezo wezi ma gbuwazie ọkụkọ m gbakọta na onye ara ịfụnanị ya nọ papa papa ka m gwa gị mbọsị m gara ọhịa ka m ga gbute m ga nene n'ọnya m n'ọnya m tiri n'ọhịa so m fụzie ebe ọ na-egbute ya ewu so m gbawazie ya

ọ gịnị anwụọla m na ịnwụọla ụmụnne di m egbugo m ngwa gwa m ọ gịnị Nwere m amụta nwa nwoke ụlọ di m ji n'aka ewelụlụ ka ji ego nke aka ewelụ ka ụmụnne di m si nọ nke nwanne di nke ọ bụ eziokwu gekwa n'ihe ndị okenye obodo unu okenye obodo anyị achọghị na-ekpagide rie

ka ọ kọwasịrị m ihe wụ mkpa ya m sị ka m kpọrọ ya bịa ka anyị hụ gị ka anyị mara ma o nwere ka anyị ga-esi nyere ya aka mm. Mm. ọ dị mma nna anyị na-abịa o ọ dị gị ka onye ọ ga-emenwu ihe a sị ya mee hmm, site n'ihe ọ gwara m onye a atala ntụ eh, echere m na ọ ga-eme ihe ọ bụla a sị ya mee ọ ga-eme mechala ya tijara ọkwa gị nne ọyị m agwasịgo m ihe niile gbasara gị mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ ị kwadogokwa ị kwadogokwa ịkpata ego ị kwadogokwa ịgụ ego ka ụmụ nwaanyị ibe gị si agụ ego ee adị m njikere adị m njikere ihe ọbụla ọ sị ya bụrụkwa iji akụkụ ahụ m wee mee ya ebe ọ bụ na ego ya-esi ebe ahụ wee pụta adị m njikere ime ya

ebe a ka onye ị chọtara nọ Come here. I'll, I'll give you a lick. ọ mụnwa bụ onye unu na-achọ bịa ka ị hụrụ odogwu m

nna anyị biko iwe ewene gị biko biko iwe ewene gị na ọ sị ihe ọ wụna ihe ọ wụna a ga-eme eme na ọ kwadoro ime ya na ọ ya mere anyị ji wee kpọta ya biko iwe ewene gị biko kee ihe unu ji kpọta nwaanyị ebe a Achalugo! Apụnanwụ! Hey!

anyị ga-achọkwa ihe anyị ga-eme eh? chere chere chere chere o nwere nnọọ etu i siri kpasuo odogwu iwe ebe ezigbo i mere odogwu ihe ọjọọ kedụzikwa ife m melụ nwa okorobịa ikpeazụ gị na ya na-ahụrụ bụ onye otu nzuzo ọzọ amaghịnụ m na onye otu ọzọ ka ọ bụ kee ka m na-esi malụ nna biko kee ihe e nwee ike ime ka obi dajụọ ya biko kee ihe a ga-eme ka obi dajụọ onye isi ị nwere ofu ọnọdụ naanị ofu ọnọdụ ị ga-edina nwa gị nwoke nwa m nwoke diọkpara gị biko biko biko biko nke a agaghị ekwe omume kee ihe ọzọ nwee ike ime sọ abalị asaa abalị asaa ka ị ga-eji dina nwa gị nwoke ma ọ wụ ya anwụọ kee ihe ọzọ nwere ike ime eme o nweghị ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ wụghị nke ahụ biko Chineke nna m